ọ dị mma ndị ọma m ji eme ọnụ ndị chukwu kechara mee gịnị so ha mkpọmkpọmkpọm gbaa ha nje mma ana m asị unu olee otu unu dị n'ụbọchị nke taata mazukwanụ mma ahụ igbo niile ọ ga-adịrị unu mma e nwere ndị na-asị chukwu o nwee ike ikegharị ha ka ha gịnị ka ha bụrụ ndị igbo anyị bụkwanụ ndị chukwu kpachapụrụ anya kee ka anyị were onwe anyị gịnị kpọrọ ihe ka anyị mara na anyị bụ gịnị ofu igbo niile bụ gịnị ofu na mmemme nke ụbọchị nke taata na igbo ekunie tv igbo ekunie onyonyo dịka anyị si na-ewepụta mbụ mbọ- mgbe ọbụla mgbe ọbụla ilu ndị igbo akpaala okwu na erimeri na ọtụtụ ihe niile gbasara igbo mana nke taa a na-atụpụtakwa otu n'ime ilu ndị igbo ọ na-awụ a tụpụta otu bụ ime eme ya zuo gịnị abụọ ma ọ wụ atọ maka a na-asị na ụra atọwa ụtọ e kwowe ya ekwowe ya ka o ji wụrụ anyị chọọ ikwu ofu mgbe ị ma ị hụ na anyị kwuru abụọ na atọ na anọ kwuru na-aga ma ọ ma e jide ha ejide igbo ekunie ga-ekwuru ya igbo chinga were okwu gịnị laruo n'ala igbo okwu anyị ga-eleba anya na ụbọchị nke taata wụ ilu igbo bụ gịnị ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ ọnụrụ ube nwanne agbana gịnị ọsọ nke a agaghị asị ka a bịa kọwaba ya maka ihe a bụ okwu gịnị kọwara onwe ya ọ bụ ahịa ọma gịnị rere onwe ya ọnụrụ ube nwanne ya agbana ọsọ o nwekwere nke ya na-eyikọrọ ọnụ ka anyị lee ihe o kwuru o nweghị ihe gịnị dịka nwanne o nweghị ihe dịka nwanne na-akọwa gịnị ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ nke ọzọ ya na-eyi wụ os- ozu sibe usi enyi ka nwanne alaba ozu sibe usi gịnị enyi ka nwanne alaba ya ka eji asị ọnụrụ ube nwanne gịnị ya agbakwala ọsọ nke a bụ ihe a ga-agba oke mgba wee na-agba ihe ọ pụta maka ihe a gba n'aka anaghị eji enyo ele ya ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ dịka i si si n'ezinụlọ i nwere nwanne e nwere ezinụlọ i si pụta ezinụlọ ahụ bụ nwanne gị onye adịghịrị na ụmụnne ya gịnị azụ leba anya n'ezinụlọ mara ihe chukwu ji kpọọ gị oku n'ezinụlọ dị otu a o nwere ihe chukwu kwere ka onye ọbụla ebe ọ nọ e nwere ọrụ ị kwesịrị ịrụ ka ezinụlọ a gaa n'ihu ihe ọbụla metụta nwanne gị ya metụta gị a na-asị na imi bewe gịnị anya bewe imi ebewe ọ ya pụtara na anya na imi wụ gịnị nwanne ihe ọma na-eme nwanne gị sorokwa ya ṅụrịa nke mgbu na-eme ya sorokwa ya kwaa ya bụ akwa ọ ya bụ ọnụrụ ube nwanne gịnị agbana ọsọ maka ụfọdụ ndị na-ewere ndị enyi hulie isi were ndị enyi kwaa akwa yiri mana mgbe o siere ike ọ daa n'ozu enyi ka nwanne gịnị ala enyi ka nwa gịnị nwanne gịnị ala rie ha na ọsọ ọ na-eme mana onye ka a ga-akpọkwa ọ bụ nwanne gị ahụ onye ọbụla gbasara gị na ọ na-ara gị ahụ nwe otu o si dị ọkwa nwanne ka a ga-akpọ ana m asịkwa na enyi adịghị mma e nwere ụfọdụ ndị enyi na-eme omume karịa ezi nwanne mana onye ọbụla mara gịnị o ji akwa asa ahụ ya mee gịnị ya mara onwe ya onye ọbụla bụ nwanne kpachapụrụ nwanne gị aka anya lebara ya anya mara ka o si adị ya ọ na-ebe soro ya bebe ọ na-aṅụrị soro ya ya gịnị ya ṅụrịwa ọnụrụ ube nwanne gịnị agbakwana ọsọ ọ ya bụkwa mkpu igbo anyị na-eti igbo bụ nwanne onye nụrụ olu ndị igbo ya gịnị ya bịakwa maka igbo gịnị bụ ofu unu ahụrụ otu o si gaa gbalịa na n'ime ebe ọ bụla ị nọ gbaa mbọ hụ na gị na unu si otu akwụrụ igbo gịnị kwụrụ chịm ezinụlọ kwụrụ igbo niile akwụrụgo ọnụrụ ube nwanne ya mee gịnị ya agbakwana ọsọ dịka igbo sikwa agụ egwu ha ji gịnị eme ihe ọṅụ a na-asị gị ọnụrụ ube ọnụrụ ube ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ

ya bụ na gịnị olu ndị dị ụsọ behold how good and pleasant it is when brothers or sisters or family dwell in unity ya bụ na ọ na-ama ihe ọ bụ ihe mara mma magbuo onwe mabie oke na nwanne na nwanne gịnị nwee mmekọrịta dị na mma igbo ji asị lee ka o si dị mma bụ mmekọ kee ụmụnne lee ka o si dị mma bụ mmekọ nke ụmụnne ọ ya bụ akwụkwọ onye ozi ozi ọma abụ ọma a sị psalm 133 ọ bụ na ị maghị gị mara ebe a ka e si nweta ya bụ okwu ọ dị ezigbo jisie ike na nwanne na nwanne ga-abụrụ bụrụ gịnị otu onye nụrụ ube nwanne gịnị agbakwala ọsọ